Kano, all of them are here. And I, eh, again, eze Igbo Abuja, eze Igbo Bauchi. Eh, so, eh, ekene m unu. Wee na-asị na ọta ka ọ na-adị eme. Eh, Anyị awaa ji a. Ka n'Eke, waa ya n'Oye, waa ya n'Afọ, waa ya na Nkwọ, waa ya n'ụbọchị naanọ. Ebiri a- ka- kwa ahọ ọbụla iri ji. Anyị bụ ndị Amuwo Odofin and ndị Lagos steeti. Anyị wee sị na tata na anyị ihe jere n'ubi, anyị kụtara n'ubi. na anyị bụ ndị Amuwo Odofin tata ka anyị egosi Chineke nna na ọ lụrụ anyị ọrụ n'Amuwo Odofin wee na-asị na onye ọbụla nọ ebe a ma na-efu echi unu re- unu- anyị- unu represented so em, wee na-asị ma ndị press ma ndị NTA niile nọ ebe a ma ndị AIT onye ọbụla dị represented wee na-asị na ya anyị bụ ndị eze ejikọ aka ọnụ wee lụọ waa ji a tata wee sị na ji a ee, na anyị eri ji a kwa ahọ kwa ahọ na ahụ isi ike na ịfụnanya na agamnihu na Amuwo Odofin and Lagos steeti wee na-asị na-adịrị anyị mma n'afa Kraịst bụ onye nwe anyị ee eze ndị Igbo na Amuwo Odofin lichee ji ee eze Igbo gburugburu elie ji ee eliwezie ya one after the other ee ka a ma na a na-eli ya eli ee ee igwe Ee, eze ndị Igbo gburugburu eze ndị Igbo na Lagos na-eli ji
anyị na-ekene eze Igbo Amuwo Odofin na-ekenekwe the government of uh, Amuwo Odofin because the chairman is here Eh, na-ekene ndị eze niine si ebe niine dị iche wee bịa eh, wee na-asị ndị Igbo ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị ha mere mee ya sị anyị ka anyị ga na-eme ya na nlota nke ha nwa ya ka anyị na-eme taata na obi eze Igbo Amuwo Odofin site n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ Ee, eze ndị Igbo gburugburu ee ọ na-esuru ji o surugo ji ee ọ chọje ili ngwa lie nụ ka anyị nene ee ee biko onye nọ n'ọgbọ bụ eze ndị Igbo na Abuja igwe na-eje ụka igwe nwe swag igwe nwe swag ọ mmadụ na-efe alụsị alụsị agba ọtọ efe ọ mmadụ na-efe alụsị ya ya ya mana eziokwu

esie ya n'ọkụ arụọ ya n'ọkụ esie ji awaị asụọ ya asụ ewerezie ya kee n'ọba ibe na microphone agba m plane wee bịa unu gba transport m wee na-asị na anyị ga-eme omenala a ndụdụgandụ n'aha jizọs aka wara ji a bụ the landlord ndị eze na Abuja bụ Igbo one Igbo one Nwachukwu ị ga-adị asị m na ogogo ndụ ya wara gị ọjị ọ bụ gị mụtara Amuwo Odofin Amuwo Odofin ọ ga-adị na mma ndị eze niile ọ ga-achịkọ anyị nka m wee na-asị na na-eme omenala taa na n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ eze ndị Igbo na Abuja eze ndị Igbo na Abuja ee eze ndị igbo nwe swag ee eze ndị igbo na bauchi igwe chisom ya
omenala a bụ omenala eji mara ndị igbo ee nye omenala anyị ga-adịrịrị anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị igbo one mma dịrị onye a nọ be ya mma wụ igwe Amuwo Odofin igbo nku eze udo nke ịbụa anyị ji plane wee bịa ihe a because na nnukwu ọyị anyị ka ọ bụ anyị wee na-asị na a ga-awa ji a na-awakwa ya na-egosi ụmụ ụmụ anyị na ihe a bụ omenala ya ndị mmadụ ekpo ekpo ee m wee na-asị na nna wali ji a bụ n'aha nke nna nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Ee, eze ndị Igbo na Bauchi ọ ya na-eli ji. Ee, o liche eze Igbo n'Ikorodu ka ị kwadobe. Ee, eze ndị Igbo na Bauchi. Ee? eze ndị Igbo na Oriade ee ngwa gaba n'ilu
Igbo mmadụ Em, ihe anyị na-ekwu bụ na omenala ga-adịrịrị eri n'afọ a a ga-akpọrọ anyị na kwa afọ kwa afọ n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. ee eze igbo n'ikorodu ee get ready eze igbo n'ikorodu ọ ya na-awa ji ka o mee ife ka e si eme ya na mmụọ nsọ amen eze ndị igbo n'ikorodu Amen. Ee, Ijegemo mmiri dị iche n'Ọzụbụlụ aka na anọ. Eze prọfet Gerald Ejiofor n'ụbọchị taa wụ afịa eke ife m na-eme wụ omenala ada m eje ụka ada m eje mosque ịchọ mma okwu ife furu iworu n'ụbọchị taa wụ afịa eke a nọ na amuwo odofin were elipụ ji chineke ngo kọrọ ji ya ngo sị anyị bịa rie ji a were kwuo na ife ọfụụ wụ ndụ ọfụụ ka anyị ewe ife ọrụ na nụrụ anụ na ahụ mmadụ nwụ nke ochu a sị chineke n'ụbọchị taa wụ afịa eke nọ ya adụ ndụ were akpọ ohu mmụọ na nnụ mmụọ na na amuwo odofin ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'ala igbo onye kpọrọ ya oku a n'ụbọchị taa a sị na adụrụ anaba ha mma dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma a sị ndo na ụbọchị taa na anaghị ebu ụzọ ri befe erie maka na ha wetara ji mekpọ na ego nri ya nke ụlọ denụ mụwa eze ndị igbo of ijegemo mmiri dị iche ọzụbụlụ aka ji ọfọ ndị igbo asiwaju ndị igbo na-achọ iri ji a sị na ji anyị na-eri taa ya wụ ife ndụ ka ya wụ n'ebe anyị nọ doo ka m na-ayọ chineke ọ fọrọ ọnwa na ọnwa na atọ anyị ejewe krismas doo ife na-afịa ịta chineke mere onwe ya afa ka anyị riri ji a ka m na-ayọ chineke ka o nye anyị ndụ nye anyị ahụ isi ike nye anyị ife akụ akụ ife enwe enwe n'aha chukwu onye kere enigwe kee ụwa a sị na ya ya nwụ chukwu efuchukwu nkwọ na ọfọ nnukwu oyi o ya
mmiri dị iche mmiri ọma dị iche eze udo eze
um ọ ya dịrị igbo mma n'aha jizọs mụnwa wụ eze valentine ezeugo anya lebechi eze ndị igbo ajeromi ifelodun uh, one of the youngest ezes chukwu bịa gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị gọzie ụbọchị taa site na kraịst bụ onye nwe anyị mgbali ojii ọzọ ji oyi ngwa
ụmụ mmanụ ọ ga-adịrị anyị mma ahụ ka anyị ri ji a n'ahọ a anyị ga-erikwa ya n'ahọ na-abịa abịa ee eji m oge a na-arịọ chineke ka o duo anyị duo ndị anambra duo ndị imo duo ndị abịa duo ndị aniọma na delta ee duo ndị rivers dukwa onye ọbụla nọ ebe a ebe onye ọbụla si wee pụta chineke ya gọzie ya anyị rie ji ka ọ dị anyị mma n'arụ n'afọ onye nwe anyị o
daalụ god bless you
anyị nwa bụ mụnwa bụ eze igbo na Olorunda LCDA ee ka anyị na-awa ji a anyị na-ayọ chukwu ee ka i nye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe akpata enwere chineke ị sị na Psalm 24 verse 1 na ọ gị nwe enu nwee ana na ihe niile e kere eke ka anyị na-eri ji a chukwu ka ị gọzie anyị n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị
Amen. High Chief a ka-awa ji ma n'eziokwu
ọ bụ omenala Igbo ọ bụ omenala Igbo onye jụrụ gị sị ya na ọ bụ omenala Igbo kwee ya ọ bụ omenala iri ji bụ omenala Igbo onye jụrụ gị sị ya na ọ bụ omenala Igbo mụa wụ Chief Anselm High Chief Anselm Njoku anata anatụ n'ala Igbo Akeweje na Lagos steeti dike dị na mba na Rivers steeti ana m awa ji a site n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ ka igbo kwuru anyị igbo na-achọ iri ji tụọnụ m anya ana m asị ụtụtụ ya tụtara anyị ihe ọma eze igbo Amuwo Odofin ahọ kwa ahọ ị ga na-eri ji ihe a bụ ụtụtụ ụtụtụ ya tụtara na anyị ihe ọma o etu a si rie n'afọ a ka anyị ga-esi rie n'afọ ọzọ ihe a na-ahịọ n'ala Igbo o ji edere n'aha Jizọs anyị ga-eri ji a n'aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ anyị Igbo rienụ ji o iduwa Igbo kwenu to biko ihe bụ omenala anyị otu a ka esi kụziere anyị ka a na-eri omenala anyị na-eme taa wee gosi na Igbo arụchago ọrụ ubi wee na-weta ihe dị n'ime wee kelee chineke a na-asị chineke ọ ga-adịrị anyị mma oo. Ose otu a ka anyị ga na-eri kwa ụbọchị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Amen. Ee, nwanne akpati
Eh, Igbo ekene m unu onye na-achọ iri ji ugbu a bụ honorable chief Orisachebe from Ebonyi State yes eh, eze ndị Igbo Amuwo Odofin bụ ezigbo ọyị m nwoke o wee kpọọ m wee si na Ebonyi bịa ka m bịa ọ na-abụ onye jide ụgwọ n'ala Igbo na ihe eji mara anyị bụ ịkọ nri o ruo oge ji a- a- a- a- e- e- akọ nsogbu niile a na wee na-achọ iri ji n'aha Jisọs biko ana m eri na eso m Dave Umahi achị Ebonyi State biko unu tinye Ebonyi n'ekpere ka m na-eli ji a onye ọbụla enwerọ nni na bie from today Ọ ya-enwe nke ọ ya na-eke ndị mmadụ n'aha Jisọs. Ebe nna anyị ndị ochie na-abụ ba bịa eru oge ji akọrọ ife ubi ka e bido ịkwụ ụgwọ ba ji. M wee na-asị n'aha Jisọs onye nwe anyị fụrụ ma onye ọbụla bịara ebe a rie ji ife ọbụla bụ nsogbu ya agwụna n'aha Jisọs. Honorable chief rie ji n'aha Jisọs. O si taa dịba mma na ọ dịbalụ gboo.